Go mbeannaí Dia dhaoib agus tá fáilte romhaib ag clár na seachtaine seo. Fear as Contae Liatroma a bheidh sa comhrá liom ar an gclár seo anocht, sin é Seán Ó Súilleabháin. Bhí sé ag obair sa leabharlann i gContae Liatroma ó 1978 nó gur éirigh sé as ag tús na bliana seo. Is go deimhin bhí deich mbliana caite aige ag obair leis an obair chéanna thuas i mBleá Cliath roimhe sin. Fear a bhfuil an-bhaint aige le Cumann Lúthchleas Gael agus le Scór agus tá roinnt leabhra scríofa aige ar na hábhair sin ar fad. Céad fáilte romhat, a Sheáin. Go raibh maith agat, a Mháirtín. obair leabharlainne anois, mar déarfá, nuair a chuireas muid do chuid blianta ó 1978 go dtí deireadh na bliana seo, tá tú ag caint os cionn deich mbliana fichead, deich nó a haon déag de bhlianta thuas i mBleá Cliath, sin i bhfad os cionn an dá scór. Cén fáth gur, gur mhaith leat a bheith ag plé leis na leabhartha? Bhuel, nuair a chuaigh mé isteach ann ní raibh fhios agam, mar b'é sin an chéad phost a fuair mé. Bhí mé tar éis na scoile a chríochnú i 1967 agus bhí mé sa bhaile. Ní raibh aon phost agam agus b'é sin an chéad ceann a fuair mé. Fiú, ní raibh fhios agam a Mháirtín conas a chur isteach ar phost, creid nó nach creid, mar ní raibh aon trácht ar phostanna nó ar career guidance nó a leithéide sin na laethanta. Ó, ní raibh, ní raibh, no, no, ní raibh. Ní raibh fhios agam fiú amháin go gcaithfidh tú féachaint sna nuachtáin agus. fógraí a fhreagairt agus iarratas a chur isteach, ní raibh. Agus ar as an nuachtán a fuair tú scéala faoi phost Bhleá Cliath, ab ea? Is dócha gurb ea, sea. B'fhéidir i mí Lúnasa nó mí Meán Fómhair na bliana sin thosaigh mé ag léamh sna, ar an bpáipéar, fógraí agus chuir mé isteach roinnt iarratais ach. B'é sin an chéad ceann a fuair mé agus ní raibh aon agallamh, creid nó nach creid, ní raibh, mar agus is dócha gur maith an scéal é mar roimhe sin fuair mé agallaimh le haghaidh dreamannaí le haghaidh, cosúil le Bord na Móna agus an Bord Soláthair Leictreachais, agus ní raibh fhios agam go gcaithfidh tú bheith ullmhaithe chuige sin. Agus is cuimhin liomsa dhul isteach an Bord Rásaíochta le haghaidh agallaimh agus d'iarr sé orm, ceann de na daoine a bhí ar thaobh eile den bhord, cad é an tote Huh. A dhiabhail, arsa mise, níl fhios agam cad é an tóir. Sea. Cheapas go raibh, gurb amaideach an cheist domsa. Sea. Agus ag deireadh an agallaimh d'iarr siad orm, á, anois an bhfuil aon cheist agat orainne agus dúirt mé, yeah, yeah, cad é sin an tote? Sea. Agus bhí mé ag ceapadh nuair a d'imigh, do mhínigh siad dhom céard a bhí ann. Sea. Agus ina slí amach agus nuair a d'imigh mé abhaile cheapas gurbh amadáin chearta iad a bheith ag cur ceisteanna mar sin orm. Agus, ach is mise a bhí ina amadán is dócha. Bhí mé chomh soineanta sin. Bhí, bail ó Dhia ort. Bhí, yeah. Bhí tú soineanta i mBleá Cliath, bhí tú a rá uair eicínt liom nuair a bhí tú ag obair san oifig ann nuair a ghlaoigh an fón. raibh fón ceart feicthe agat nó ní raibh tú ag caint ar an bhfón cinnte, sin rud amháin. Ní raibh, no, ní raibh mé, an uair gur fhág mé an baile agus mise mé 18 bliain d'aois, níor bhain mé úsáid ar fón riamh. An t-aon cúis amháin a bheadh agat le haghaidh. dul ag glaoch teileafóin chun an tréidlia a fháil nó an fear, níl 's agam céard é an Ghaeilge ar an tarbh sa ghluaisteán, an AI man mar a déarfá. Tarbh an tie a thugann siad i gConamara air, scaití. An é sin é?
Sea, AI, sea. An AI, sea. Ach nuair a chuaigh mé go Bleá Cliath, bhí mé ag obair ansin ar feadh cúpla lá agus ní raibh éinne ag an desk. Agus tháinig glaoch ar an teileafón agus cheap mé gur chóir domsa é a fhreagairt. Agus thóg mé suas é, chuir mé suas go dtí mo chluas é agus ní raibh mé in ann é a thuiscint mar ní raibh mé cleachtaithe air. So chuir mé an fón síos arís agus chuaigh mé isteach san oifig agus d'iarr mé ar an chailín a bhí ann go raibh, dúirt mé go raibh glaoch ar an teileafón agus tháinig sí amach liom agus nuair a d'fhéach sí ar an rud dúirt sí, Look, céard a dhearna tú ansin leis an teileafón? You see, bhí an glaoch imithe mar chuir mé síos an teileafón, ní raibh 's agam. Sea, sin é an chéad uair a chonaic tú fón? An chéad uair gur bhain mé úsáid as fón, sea. Anois, an áit a raibh tú ag obair anois le ó 1970 is a hocht, bhí tú i lár Liatroim, i mBéal an Átha Móir, nach ea? Sin é, sin é leabharlannaí an chontae, ba cheart dom is dóigh a rá leat, bhí tú i do, do cheannródaí ansin air sin, ar agus ar na brainsí eile atá amach ó Liatroim. Sin é, a Mháirtín, tá an príomhleabharlann i mBéal an Átha Móir, tá naoi leabharlannaí craobh ar fud an chontae agus cé nach, nach é an Béal an Átha Móir an baile is mó atá ann ach tá sé ann ó 1932 agus b'in é an áit, an príomh, an lárionad.
Céard a bhí le déanamh a'd ann, céard é do jab mór ar feadh an lae mar leabharlannaí?
Bhuel, is dócha, is obair riaracháin a bhí ann i ndáiríre agus súil a choimeád ar chuile rud agus ag déileáil le cúrsaí foirne agus leabhair a cheannach agus poiblíocht, rud fíorthábhachtach. Ar tusa a chuirfeadh fios ar na leabhartha a cheapfá a theastódh le bheith sa leabharlann? Bhuel, ní mise a ndéanadh é sin, bhí duine eile ag ceannach na leabhar agus ag dul ag. Sea.
Léigheann tú féin leabhra go leor? Ní léann mé mórán, a Mháirtín. An raibh tú ag léamh nuair a bhí tú beag? Ní raibh.
Ní léann mé mórán. Creid nó ná creid, is cuimhin liomsa mo mháthair go ndéanfaidh Dia trócaire uirthi, níor theastaigh uaithi go mbeadh muid ag léamh ar chor ar bith. mar cheap sí ar dtús báire gur, gur dona an rud é do radharc na súl bheith ar léamh go rialta. Dáiríre? So, oh yeah, cheap sí gur, gur dona an rud é agus chomh maith leis sin cheap sí gur comhartha leisciúlachta a bheith ar léamh. Sea. Cheap sí, agus is cuimhin liomsa go dtiocfadh leabharlann taistil go dtí an bunscoil sna blianta deiridh a bhí mise ann Sea. agus stopfadh sé agus bheadh muid ag dul amach ar, ag, ag tabhairt leabhar ach bhí, bhí cead ag daoine fásta teacht freisin Sea. ach ní raibh triúr ná ceathrar ag teacht isteach agus caithfidh mé a admháil ag an am nach daoine ró-ghníomhach a bhí ag teacht ach tharla sé go, mar sin féin, is mór an chabhair é an léitheoireacht, is mór an chabhair é, á, níl dabht ar bith faoi sin. Anois, táimid ag caint go láidir anois ar Chontae Liatroma ach rugadh thusa i dteach deas ceann tuí, i gContae Longfort.
Sea, rugadh mé i dtuaisceart Longfort, ceantar fíorálainn i ndáiríre, locha agus cnoca beaga agus eh. rugadh mé i dteach ceann tuí, bhí an ceantar sin bocht go leor ag an am sin. Sea. Sea, ní raibh aon leictreachais againn go dtí 1964. Sea. No, tháinig sé go dtí an ceantar i lár na gcaogaidí ach níor ghlac m'athair leis agus bhí go leor daoine nár ghlac leis.

théis do jab i mBleá Cliath, deich mbliana mar leabharlannaí, agus théis sin tháinig tú go Béal an Átha Móir, ab ea? Sea.
Bhí mé i mBleá Cliath ar feadh deich mbliana agus ansin fuair mé an post mar Leabharlannaí Contae agus tháinig mé síos agus bhí mé ann ó shin. Sin an áit a chuir tú fút? Sin é, sin é, yeah. Sin áit a bhí go mór sa nuaíocht, ar ndóigh, i dtús na 80idí, sílim go b'é 83 é, nach. Nach sa gcoill mhór, is dóigh nach mbeidh sé i bhfad uait, a bhfuil Derrada Woods, nach in an áit a fríú Don Tidey? Sin é, an áit go díreach, bhí sé ar sin ar feadh tréimhse fada, sea, bhí sé.
Raibh 's agaibh go raibh sé ann i bhfad sul a bhfuair an t-arm agus na gardaí amach é? Bhuel, ní dóigh liom é, is dócha go raibh 'fhios ag duine nó beirt, ach ní raibh 'fhios ag an gnáthdhuine, ní raibh. Ha. Ní raibh, no. Ach bhí, bhí rí rá agus ruaille buaille ann an, an, an. Ó, dheabhail bhí, bhí, bhí an-chuid de lucht an airm agus gardaí agus mar sin de, ba mhór an ocáid. Agus, agus eh chríochnaigh sé sách tubaisteach go, go shaighdiúir agus go gharda, ar ndóigh an? Sea, sea, maraíodh garda agus saighdiúir, sea, sea. Bhfaca tú fhéin aon afarc ar Don Tidey? Céard é?
An bhfaca tú aon afarc ar Don Tidey le. Ó, ní fhaca mé é ach ar an bpáipéar. Ní fhaca? Ní fhaca, ní fhaca mé é, no.
No, ní fhaca mé é. An áit sin anois ag imeacht a bhfuil siad, Béal an Átha Móir sa lá atá inniu ann, deireann tú liom go bhfuil sé b'fhéidir ar cheann de na háiteachaí is Gaelaí taobh amuigh de na Gaeltacht, taobh amuigh den Ghaeltacht b'fhéidir, agus b'fhéidir go leor Gaeltachtaí níos Gaelaí ná. Mar gheall ar an méid comharthaí Gaeilge atá siad a chur suas. Tá, tá go leor acu. I mBéal an Átha Móir faoi láthair tá ceann amháin as gach trí siopaí nó gnó go bhfuil Gaeilge orthu. Agus bhí mise saghas ag obair mar Oifigeach Gaeilge don Chomhairle Chontae chomh maith le bheith ina. Sea, agus bhí mé a dhul le fiafraí dhuit an raibh baint agat féin le bheith ag dul isteach 's amach sna, sna gnóannaí seo agus a rá leob, Déanaigí é seo nó gur mhaith libh é seo a dhéanamh. Sea, sea, sin a rinne mé. Aon uair go mbeadh siopa nua dhá oscailt nó comharthaíocht nua dhá chur suas, chuirinn ceist orthu agus an chuid is mó acu tá siad breá sásta Gaeilge a chur suas. Agus sin a tharla. Tá deontais le fáil ach cuid mhór acu níor chuadar ar lorg deontas fiú amháin. Ní dheachaigh? No, no, no, no, no, ach tá na deontais sin ann. Má chuireann tú d'ainm ar do shiopa nó ar do theach ósta nó rud éicint i nGaeilge, ab ea? Sea, tá deontas ó Fhoras na Gaeilge, sea. Ach cuid mhór dos na siopaí sin níor chuireadar iarratas isteach ann ar chor ar bith. Ach tá an-chuid chomharthaíocht i nGaeilge i Liatroim agus i mBéal an Átha Móir go háirithe, sea, tá. Sea. Agus nach breá an rud é? Á, tá sé iontach.
Tá sé iontach deas le feiceáil. Sea. Tá sé iontach. Nuair a théann tú go tíortha thar lear, go dtí an Iodáil, go dtí an Spáinn, beidh tú ag súil leis an teanga a fheiscint. Is dóigh gur cheart dom a rá leat nuair a bhí tusa ag éirí suas i do leaidín óg, ní hé an oiread sin Gaeilge a bheadh thimpeall Liatroim agus Longfort, an mbeadh? Ó, ní raibh.
Ní raibh. Ní raibh Gaeilge ag t'athair ná ag do mháthair an raibh? Ní raibh.
Ní raibh.
Chuir roinnt focal ansin sin an méid a bhí acu. No, ní raibh aon Gaeilge. Níor chuala mé aon Gaeilge á labhairt ar chor ar bith go dtí gur chuaigh mé go Bleá Cliath. Go ndeachaigh tú go Bleá Cliath.
Agus an raibh rud eicínt i do shaol nuair a bhí tú i mBleá Cliath i measc Gaeilgeoirí eile, tá mé ag rá gur chuir tú suim ann, mar déarfá? Ní, ní.
Bhuel, bhí, bhí an-suim agam sa Ghaeilge. Is dócha gur thosaigh sé i 1966 nuair a bhí comóradh Éirí Amach na Cásca ar siúl. Bhí go leor le léamh sna nuachtáin i rith na bliana sin, an-chuid le léamh mar gheall ar Chogadh na Saoirse, Éirí Amach na Cásca, na hÉireannaigh Aontaithe agus mar sin de. Bhí i bhfad níos mó, caithfidh mé a rá, sna nuachtáin laethúil agus nuachtáin an Domhnaigh. Bhí, bhí siad i bhfad níos cothromaí agus i bhfad níos oscailte agus níos, níos neamhspleáiche ó thaobh cúrsaí Gaelachas agus cúrsaí náisiúnachais, is dóiche. Agus ar fhoghlaim tú dhá rud ar fad an bhliain sin, a Sheáin, i 1966, ar fhoghlaim tú Gaeilge agus ar fhoghlaim tú tuilleadh faoi Éirí Amach na Cásca? Á, sea. Yeah, bhuel, bhuel, bhí, bhí níos mó ná Éirí Amach na Cásca, is dócha gur fuair mé amach faoi, em, tar éis, you know, an, an, na blianta ar fad go raibh na Sasanaigh i réim in Éirinn agus is dócha gur ghoill sé go mór orm, i ndáiríre, agus go raibh tionchar aige sin ar mo shaol ina dhiaidh sin. Sea. Gur ghoill sé orm an, an saghas smachta agus an saghas scrios a rinne Sasana nuair a bhíodar anseo ar an gcultúr.
Chuala tú caint ag d'athair agus an raibh aithne agat ar do sheanathair, a raibh? Ní raibh, ach bhí aithne agam ar uncail, uncail le m'athair, a bhí gníomhach i gCogadh na Saoirse agus bhí sé sin ann ceart go leor ach is dóigh liom gur an méid a léigh mé níos mó ná an méid a chuala mé. Tá sa. ar an teallach go raibh tionchar aige sin ormsa agus is dócha gur lean sé sin ar aghaidh an Ghaeilge freisin. Tá sa. Anois, fan liom go fóilleach, más é do thoil é, mar nuair a thiocfas muid ar ais sa gcéad phíosa eile, inseoidh tú dhuinn faoin gcéad Ghaeltacht a dtug tú cuairt air agus céard a cheap tú den Ghaeltacht sin. Sibhse sa mbaile, fanaigí linn freisin, má fhéadann sibh é, go bhfeice sibh

ag comhrá linn anocht. Cén chéad Ghaeltacht a ndeachaigh tú ar cuairt ann? Bhuel, a Mháirtín, an chéad bhliain go raibh mé i mBleá Cliath, i 1968, shocraigh mé féin agus leaid eile, Joe Purcell ó Bhaile Átha Cliath, le dhul go dtí Dún na nGall. Agus bhí go leor brúanna leis an óige ansin agus ní bheadh an t-airgead againn le bheith i dteach ósta nó fiú amháin i Sea. i dteach lóistín. Ach chuamar go Dún na nGall agus suas go dtí baile Dhún na nGall, amach tríd na Cealla Beaga, go Carraig agus Teileann. Agus bhí mise ag tnúth go mór leis an nGaeltacht, leis an chéad chuairt seo, agus bhí mé ag ceapadh ar an tslí amach, an bhfuil muid fós sa Ghaeltacht nó cén áit a thosnóidh sé? Cheapas go mbeadh saghas comharthaíocht nó go mbeadh sé éasca fáil amach go raibh tú sa Ghaeltacht. Agus na laethanta sin bhíodh siopaí beaga ar thaobh an bhóthair gach trí nó ceithre míle slí agus shocraigh mé ar dhul isteach agus bhí faitíos orm labhairt leis an bhean a bhí ann i nGaeilge agus nó ceist a chur uirthi ach cheapas go mbeadh sé soiléir go mbeadh gach rud i nGaeilge sa siopa, go mbeadh an bosca le Kellogg's Corn Flakes agus an Batchelors Beans agus Lyons Tea, cheapas go mbeadh na rudaí sin go léir i nGaeilge sa siopa. Dáiríre?
Ó, cheap mé gur Bhí tú cinnte dhó? gur luigh sé le réasún go mbeadh chuile rud i nGaeilge. Agus nuair nach raibh siad, tháinig mé amach agus dúirt mé le Joe, ah no, níl muid sa Ghaeltacht fós. So leanamar ar aghaidh ach ní fhacamar na rudaí sin. Ní fhaca. Ach i ndáiríre, creidim fós anois, a Mháirtín, go mba chóir i ndáiríre go mbeadh rudaí mar sin, Tá sa. go mbeadh, nuair a théann tú thar lear, téann siad sa teanga, teanga áitiúil. Agus inis.
don phobal amuigh cé, cén bealach taistil a bhí agaibh? Ó, bhí mé ar na rothair. Rothair? Rothair, sea.
Sea, sea. B'fhéidir, sea. Ar na rothair, sea. Agus cé chaoi a bhain sib féin anois agus muintir Dhún na nGall ceart dá chéile, tusa ag foghlaim na Gaeilge leabhair go leor ag an am seo agus canúint Dhún na nGall, ar thuig sibh go maith a chéile? Á, ní thuigeas focal a bhí á rá acub. Níor thuigeas focal, ná, ná, níor thuigeas. Níor thuig?
Á. Agus. Agus, bhfuil a fhios agat nuair a bhí tú ag goil ag scoil, anois déarfaidh muid nuair a bhí tú ag goil ag meánscoil agus rud den chineál sin, an raibh focal Gaeilge ar bith idir thú féin agus duine ar bith eile de na gasúir, ná tada, ná. Ó ní raibh, ó ní raibh.
Nach scoil í sin a raibh go leor ábhar sagairt ann, ab ea? Ó scoil, ó bhí, chuaigh mé go dtí scoil i, Scoil Mhuire Moyne, an Moyne Latin School a tugtaí air go háitiúil, agus bhí cáil agus, ó, bhí clú agus cáil air ó thaobh ábhar sagairt a mhúnla. Agus bhí thart ar 600 sagairt a thosaigh ansin sa scoil sin agus chuadar go léir thar lear. Bhí an Laidin agus an Ghréigis ann. Ach raibh an méid sin, a dtáinig an méid sin sagart as? Bhuel, tháinig an méid sin sagart as a thosaigh a gcuid scolaíochta ansin sa scoil sin. Tá a fhios agam.
Chuaigh an chuid is mó acu go Meiriceá, dar ndóigh. Sea. Sea. Bhí an Laidin agus an Ghréigis ann. An uair sin, b'í an Laidin an ábhar ba thábhachtaí a bhí sa scoil sin. Sea. An ábhar ba thábhachtaí. Ach ní raibh Gaeilge, nó níor labhramar focal Gaeilge riamh leis an múinteoir. Now, bhí múinteoirí an-mhaith againn, ach níor labhramar focal Gaeilge. Tá a fhios agam. Sea. Ná focal Laidin ná Gréigis, ach oiread. Tá tú ag iarraidh go mbeidh ar cheann de na rudaí gur mhaith leat a fheiceáil sa saol. go mbeadh Gaeilge, b'fhéidir, dhá labhairt sa tír uilig, go mbeadh an tír seo saor. Sea, tír, Éire saor agus Éire aontaithe, sin an rud is mó ba mhaith liomsa a fheiceáil, go mbeadh, go mbeadh tionchar Shasana ó thaobh cúrsaí polaitiúla agus míleata, go mbeadh deireadh leis, go mbeadh deireadh le rialú Shasana in aon chuid den tír seo agus go mbeadh an Gaelachas go ginearálta, Ach caithfidh mé a rá go bhfuil an-feabhas tagaithe air ó shin, mar nuair a bhí mise óg ní raibh ní raibh mórán Gaeilge le cloisteáil ar chor ar bith. Chuala mé Gaeilge don chéad uair nuair a chuaigh mé go Baile Átha Cliath, ag obair sna leabharlanna poiblí ansin.
Ach na cúpla rud sin ba mhaith leat a bheith feicthe agat sula n-imeá as an saol seo. Sula rachaidh mé go dtí an chéad ábhar eile cainte leat, tá mé ag goil a chur ceist amháin ort mar gheall ar na rudaí sin agus mar gheall ar rud amháin eile. Táimid le labhairt ar Chumann Lúthchleas Gael, tá trí nó ceathair nó cúig de leabhair scríofa agat faoi. Cé nárbh fhearr leatsa anois Liatroim nó Longfort buachaint craobh na hÉireann ná na rudaí sin a fheiceáil? De bharr go bhfuil an oiread leabhar Cumann Lúthchleas Gael scríofa agat, nó Gaeilge go fóilleach a bhí orm a ghoid?

is túisce a thiocfaidh. Ach níl sé buachta ag ceachtar acu go dtí seo, an bhfuil? Bhuel, níl craobh shinsir buaite ag Liatroim ná Longfort. Bhuaigh Longfort craobh Laighean uair amháin i 1968 agus bhuaigh Liatroim craobh Chonnacht dhá uair, fiche seacht agus nócha ceathair. Sea. Agus scríobh tusa leabhar anois, bail ó Dhia ort, faoin stair a bhain le Liatroim agus Agus Colm Cille, nach é an club atá, atá thíos ansin, chonaic mé an leabhar ar ball.
Sea, scríobh mé, scríobh mé, nó rinne mé eagarthóireacht ar stair Chumann Lúthchleas Gael i gContae Liatroma i 1984, is dóigh liom, agus cúpla leabhar eile, agus scríobh mé ceann ar an chlub seo agam sa bhaile, Colm Cille, sea. Agus ansin an rud eile a bhaineanns le Cumann Lúthchleas Gael, ar ndóigh, ná Scór, agus mura mbuafadh sibh ar pháirc na himeartha bhuafadh sibh ar an stáitse, nach bhuafadh? Bhuaigh sibh Scór! Tá Liatroim an-láidir i Scór. Tá. Tá siad láidir le ceol, ar ndóigh, agus amhráin, Liatroim. Tá, tá.
Ach tá Scór iontach láidir. Ag an bpointe seo tá an méid is mó craobhacha na hÉireann, tá siad buaite ag Tír Eoghain agus an tarna contae ná Gaillimh, tá an dá cheann ar an leibhéal chéanna, Gaillimh agus Liatroim. Tá Scór iontach láidir i Liatroim, Scór na nÓg agus Scór Sinsear. Agus a bhuíochas sin dos na clubanna agus dos na daoine atá ag obair ann agus daoine cosúil le Máire Ní Mhaolmhí atá ina cathaoirleach anois agus tá mé féin mar rúnaí ar an choiste Scór, nó an coiste, coiste cultúr agus teanga. Sea, an tú an t-urlabhraí Gaeilge atá ag Liatroim ab ea?
Sea, bhuel, bhuel is mise, faoi láthair tá mise mar rúnaí ar an choiste cultúr agus teanga leis an gCumann Lúthchleas Gael i Liatroim agus tá Máire Ní Mhaolmhí ina cathaoirleach air. Sea, sea.
So, tiocfaidh an lá s'agaibhse fós le cúnamh Dé go mbeidh sibh ag crochadh Sam Maguire ach tógfaidh sé píosa le cúnamh Dé. Bhuel, seans go dtiocfaidh sé i mbliana.
Anois, rud eile go mb'áil liom b'fhéidir a labhairt leat faoi ná an déileáil atá a'd leis an stair a bhaineanns le b'fhéidir stair do mhuintir agus muintir daoine eile chomh maith. Rud atá leathnaithe amach ar fud na tíre, b'fhéidir, go bhfuil deis ag daoine, dhul isteach agus dhul siar ar cé as a dtáinig tú agus cé ar díobh thú. Sea.
Bhuel, a Mháirtín, tá córas iontach maith ann anois agus tá sé ar líne chun dul ag lorg do mhuintir nó do shinsear agus tá sé leathnaithe amach ar fud na tíre ar fad, tuaisceart agus deisceart, agus tá an-chuid daoine ag teacht ó Mheiriceá agus áiteacha eile de bharr an t-eolas a fuair siad. Agus tá suíomh idirlíne, rootsireland.ie, Roots Ireland dot ie agus sin í an áit is fearr le teacht ar do mhuintir anseo. Tá costas beag ag dul leis agus fíor bheag atá sé. Agus sin, sin é an áit is fearr, Roots Ireland dot ie agus tá mise ag plé leis le fada an lá leis an sinsearlann i Liatroim. Tá áit Sinsearlann Liatroim an t-ainm atá againn air nó Leitrim Genealogy Centre ach tá ceann amháin acu san i ngach contae in Éirinn faoi láthair. Sea, agus, ach shíl mé anois nach bhféadfadh sé bheith chomh héasca agus tá tú a rá, mar déarfá, mar, mar, Cé a chuireann an t-eolas ann?
Bhuel, tá an t-eolas bunaithe ar na sonraí breith, pósta agus báis a bhí ag na sagairt ó na paróistí uile agus is scéimeanna FÁS den chuid is mó a rinne an obair sin ar fad agus tá siad go léir curtha ar líne. agus is féidir leat dul isteach ar an rud sin, Roots Ireland dot ie, mar a déarfá, it's the only show in town ó thaobh gineolaíochta nó genealogy. Rinne tú féin staidéar go leor ar do mhuintir féin ar agus an ndeachaigh tú siar blianta? Rinne, sea, rinne, yeah, sea. Go fada agus is féidir. Sa tír seo ní féidir leat dul níos faide ná, b'fhéidir, 1820 nó mar sin, go ginearálta. Agus ar ndóigh tá, tá cabhair agus cúnamh Dé, bail ó Dhia ort, tá, tá t'athair beo láidir fós agus chonaic mé pictiúr ansin agus é féin agus thú féin i do leaidín beag, bhí, bhí an pictiúr tógtha ag, ag, ag, Poncánaigh nó Yanks a tháinig. Ó sea, ó!
Sna caogaidí agus na seascaidí nuair a thiocfadh Poncánaigh. Ba iontach an ócáid é sin. Agus thógadar pictiúr, dream a tháinig i 1958, thug siad pictiúr daite, grianghraf daite agus ní fhacamar a leithéid de sin riamh. Agus tá m'athair ansin agus mo mháthair, go ndéana Dia trócaire uirthi, agus mé féin agus mo dhriofúr agus mo dhreatháir. Ach tá m'athair beo fós, sea, tá sé cheithre bliana agus. agus nócha cheathair de bhlianta. Nócha ceathair, sea. Bíonn sé isteach is amach, bíonn? Ó, bíonn sé isteach is amach agus thiocfadh sé go dtí an tábhairne liomsa cúpla uair sa tseachtain, sea. Ólann sé deoch i gcónaí?
Ólann sé, sea, sea.
Muis ólann, sea. Feiliméar a bhí ann, ab ea? Feiliméar agus rinne sé obair thógála freisin. Na gabháltais feirme ansin bhí siad an-bheag i Longfort, ná sé, ocht, deich acra, so chaithfeadh tú obair eile a dhéanamh, so bhí sé ag obair. ar obair thógála freisin, sea, bhí. Cuirfidh mé ceist amháin anois ar deireadh ort, a théis ceathracha ceathair bliain. Caithfidh sé nach bhfuil fhios cén leabhar a chonaic tú, b'fhéidir nár léigh tú uilig iad, ach cén leabhar is mó, b'fhéidir, a gcuimhneofá orthub as leabharlann Liatroim agus Bhleá Cliath uilig?
Ó, dheabhail, tá sé sin deacair. Níl mé ag rá anois go bhfuil sí léite ná tada ach b'fhéidir fiú amháin clúdach nó rud eicínt a bhaineanns le leabhar.
Níl a fhios agam, i gcónaí tá leabhar nua ag teacht amach. An leabhar is déanaí a léigh mé ná faoi Chontae Thír Eoghain agus faoi na Trioblóidí i gContae Thír Eoghain sa Tuaisceart agus ba iontach an leabhar é ar chúrsaí na seachtóidí agus na hochtóidí ach bíonn leabhar i gcónaí. Léigh mé leabhar freisin faoi, le Pádraig Ó Baoill, faoi Ghaeltacht Thír Eoghain. Sea. le déanaí. Leabhar iontach maith freisin. Sea, sea. Ach bíonn leabhair. Is mór an jab cuimhniú ar chuile leabhar théis na mblianta sin. Ó, bíonn sé deacair. Bíonn sé deacair.
Tá mé buíoch de Sheán. Go raibh maith a't faoi theacht as Liatroim go dtí muid. Go dtuga Dia an tsláinte dhuit. Go raibh míle maith agat, a Mháirtín. Agus go n-éirí leis do chuid laethanta anois gan a bheith sa leabharlann. Sin anois é, bail ar Sheán Ó Súilleabháin, Leabharlannaí an Chontae i gContae Liatroma. Sin é anocht é. Beidh muid libh arís an tseachtain seo chugainn le cúnamh Dé agus clár eile a'inn. Coinnigí fhéin anois a' déanamh an rud céanna as seo go ceann seachtaine, bígí ag caint 's ag comhrá 's a' rud a' bith eile. Go dtuga Dia slán sibh ar fad.
Muintir Chonamara, ach go háirithe, a chuaigh go Huddersfield i dtuaisceart Shasana A bheas faoi chaibidil anocht ar Séiplínigh na nImirceach agus tráthnóna, bhuel, tugann Ciarán scéala go na Gardaí gur ionsaigh Vince, John Joe agus Mack é ar Ros na Rún.
Tá mé ar ais arís ar an mbóthar, réidh do mo chéad dúshlán eile. Beidh mé ag imeacht ó chósta amháin go dtí an cósta eile ins an tír ollmhór seo, go Toronto, go Montreal, Quebec, Calgary, Edmonton, Vancouver, Nova Scotia. Seo linn.
Hector i gCeanada, anocht ar a 10 ar TG4.